Ụmụaka, ka anyị kwuo nke bụ eziokwu. I cheela ka otu chi gị, mmụọ ndụmọdụ nke onwe nke Chineke tinyere n'akụkụ gị, si ele gị anya banyere ihe nzuzo ndị ị na-eme? I chere na ọ na-akụ egwu n'eluigwe, na-eti mkpu ọṅụ mgbe i chiri ntị, sị, Nke m ka m na-eso? I chere na mmụọ gị na-efe aka ekele mgbe ị sịrị, ama m ụzọ ma ụzọ ahụ butere gị na nnukwute nsogbu Ọlamma ee papa taa ka m kọọrọ gị na ụmụaka akụkọ ihe mere n'ala Ụmụahịa mgbe otu chi kpebiri ịhapụ ọrụ ya n'ihi oke mgbagwoju anya nke mmadụ enyefere n'aka ya akụkọ a ga-egosi unu ihe mere chi jiri chọọ izu ike n'obodo Ụmụahịa ebe oke dị n'etiti ụwa nke anyị na ụwa mmụọ dị ka anwụrụ ọkụ ka otu nwoke aha ya bụ Okwudili bi ebe ahụ ma mgbe ụfọdụ ọ dị ka Chineke na-atụgharị uche banyere okike a n'omenala Igbo mmadụ ọbụla nwere chi mmụọ ndụmọdụ nke na-elekọta ya na-agwa ya amamihe na-enyere ya aka ịga n'ụzọ ziri ezi. Ma chi Okwudili, Ndụbụisi, bụ mmụọ nwere obi mgbawa. Afọ iri abụọ na ise ka ọ na-agba mbọ iduzi Okwudili ma mbọ niile ọ na-agba enweghị isi ma ọlị. Mmụọ a jụrụ ọrụ ya. Ọ chọkwara ịkpọtụrụ onye kere ụwa ka ọ bịa nyere ya aka. Okwudili bụ nwoke nke nwere ike chefuo ụzọ n'ime ụlọ ya. Ọ bụrụ na e nyere ya ụzọ abụọ nke na-eduga na amamihe na nke na-eduga n'ọnwụ, ọ na-achọta ụzọ nke atọ nke ga-eduga ya na nnukwu nsogbu. Ụtụtụ ọbụla, Ndubuisi na-enye Okwudili ndụmọdụ ọma. Ma Okwudili na-eme ihe nke megidere ndụmọdụ ahụ kwa ụbọchị, dị ka anụ ọhịa na-eme ka ọ bụrụ onye isi. Ihe Okwudili na-eme malitere iru Ndụbụisi n'ahụ n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ. O wee kpọkuo ndị mmụọ ibe ya, tie mkpu n'oke olu sị, Achọrọ m ịgbanwe ọrụ o! Ee, biko gbanwee m n'ọrụ a! Nwoke a anaghị ege ndụmọdụ. ọ na-ewere ndụmọdụ m dịka ọgwụ ọjọọ nye m ọrụ ọzọ ọbụna dị nkume ma ọ bụ ịgụ aja ala kama ọ ga-abụrụ Okwudili ndị mmụọ ibe ya jụrụ Ndụbụisi ajụjụ sị gịnị ka o mere taa ma Ndụbụisi n'ihu mmụọ niile zara ha sị Ụnyaahụ agwara m ya sị, Echela onye na-ere ahịa na-abịakwute gị n'ihi na ọ zụrụ ewu nke ọ kpọrọ ewu amamihe nke na-eyi akwa dịka nnekwu ọkụkọ. Ndị mmụọ ibe ya wee tie mkpu n'oke olu. Mgbe ewu ahụ na-enweghị ike iyi akwa, kama Okwudili ga-amụta ihe, ọ sịrị na ya ga-akụziri ewu ahụ ụzọ nnekwu ọkụkọ si eme ya. ike wee gwụ ndị mmụọ a niile ha wee tinye aka n'isi ha tie mkpu sị ihe ọjọọ agbaa afọ otu abalị ndụbụisi bịara na nrọ ịdọ okwudịlị aka na ntị sị okwudịlị echela onye na-ere mmanya nkwụ echi ihe ahụ abụghị mmanya Ọ bụ mmiri a yọpụtara n'ime ji akpụ nke a gwakọtara ya na ihe ụtọ nke ụmụ mmụọ nke na-asọpụta n'elu ugwu Ọmụmbala. Nrọ a doro anya nke ọbụna ndị nwatakịrị ga-aghọta ihe egwu dị n'ime ya. Ma gịnị ka Okwudịlị mere? Kama ịma jijiji, anya ya mụrụ ọkụ dịka oriọna n'abalị. o biliri malite ịgagharị n'ime ụlọ na-atụgharị uche n'ụzọ siri ike n'ihe ọ ga-eme ee chi m gwara m ka m ghara ịzụta mmanya nkwụ echi ọ ga-abụ na ọ ga-adị oke ọnụ ahịa n'oge na-adịghị anya ọ bụrụ na mmanya ahụ dị njọ chi m gaara asị ọ bụ nsi kama ọ sịrị echela onye na-ere ya ọ pụtara na mmanya a bụ ihe pụrụ iche ọ bụ ule nke amamihe ya mere aga m azụta udu mmanya niile ka m nwee ihe ga-ezuru anyị n'oge nsogbu n'ụwa mmụọ obi wee gbawa ndụbụisi nke mere ya ka ọ tọgbọrọ n'ala dịka alakara osisi kpọrọ nkụ wee gwa ndị mmụọ sị Unu ahụla ihe na-emenụ? Ọ na-eme ka ndụmọdụ m bụrụ ihe na-akpata nsogbu. Okwudịlị zụrụ nsogbu wee mee mmemme kpọkọọ ndị mmadụ n'olu ike sị, Bịa ṅụọnụ mmanya pụrụ iche. Ọ bụ chi m nyere m ntụziaka na amamihe nke pụrụ ime ka m zụta ya. ha nụrụ maka amamihe chi wee ṅụcha mmanya ahụ ma ihe na-esota ya bụ nnukwu ọgba aghara nke mbụ afọ ha malitere ịgba mgbọ dịka egbe ndị agha n'oge ochie onye ọbụla na-eti afọ ya o afọ ya o na-achọ ebe ọ ga-anyụ nsị okwudịlị onye afọ ya na-eme mkpọtụ dịka ọgbatumtum wee kwuo sị Lee ka ọgwụ nzọpụta anyị na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ na-eme ka ahụ dị anyị ọcha n'ụzọ dị egwu. N'ụwa mmụọ, Ndụbụisi na-efufe isi ya sị, Chineke m, unu ahụla ihe na-eme. Ọ na-eme ka ndụmọdụ m bụrụ ihe na-akpata nsogbu. Ọ sị na ajọ nsi mmụọ na-eme ka ahụ dị ọcha. Tụfịakwa! okwudịlị abụ m chi gị Ndụbụisi echetara m nkụzi ndị mmụọ nke sị na nkụzi e si n'ụtụtụ gosi nwatakịrị ka ọ na-eso ma ọ na-eto taa abịara m ka anyị kparịta ụka nke ọma okwudịlị onye anya ya na-egbuke dịka ọnwa juru eju n'abalị wee jụọ sị aa chi m ị bịarutere ikwupụta amamihe m Ndụbụisi kudara ume hmm, wee sị nwa m afọ iri abụọ na ise ka ị nọrọ na-eme ihe niile megidere uche Chineke na ndụmọdụ m niile Okwudịrị zaghachiri n'olu iwe sị mmegide mana ana m eso ntụziaka m mgbe niile ọ bụ obi m na-edu m ọ bụghị gị ọ dị mma n'ebe a ka anyị ga-akwụsịtụ akụkọ a Ọlamma anyị ga-alawa o ruo n'izu ụka ọzọ anyị ga-aga n'ihu i meela papa ụmụaka unu emeela maka isonyere anyị tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ ka emesịanụ ka emesịanụ ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya depụtara anyị uche obi gị ma nyere anyị aka kesaara ya ọha na eze daalụ sọ